State House Malawi ndi nyumba ya boma. Aliyense ngati nzika dziko lino ali ndi kuthekera kugwira ntchito kumeneku. Osatenga anthu adera limodzi, chigawo chimodzi, boma limodzi. Ndikukhulupirira zamveka ndipo amene akuchita izi azikonza. Chimene tikufuna Malawi wokomera tonse. dzana ndimafotokoza nkhani yomweyi ndiye lero ndikubwereza state house malawi ndi nyumba ya boma aliyense ali ndi kuthekera kogwira ntchito kumeneko osatenga anthu adera limodzi chigawo chimodzi boma limodzi apm tinamuchita sapoti anavotedwa ndi amalawi chifukwa timafuna kusintha ndiye lero wina asabwere ndikumalemba ntchito anthu aboma limodzi that is unacceptable aliyense kaya ndi udindo wanji tikamuona akuchita izi tibwera pano ndikulankhula maboma onse a dziko lino kuphatikiza dowa anthu anavotera apm ndiye wina asatenge malamulo m'manja mwake don't take people from one district ndikumayika ku state house that is unacceptable anyway ndipezerepo mwayi kuthokoza nduna zingapo zimene zikukhala mozichepesa joseph mwanamvekha roza mbilizi alfred gangata honourable mukhito dr ben phiri osayiwala jappie mhango pitirizani kuzichepesa ambiri akakhala pa mpando umenewu amatumbwa akamayenda ngati aponda moto ndiye timanena kuti inu amene mukutumbwa khalani ngati mwanamvekha wodzichepetsa jappie is a good man same like mukhito akakhala ben phiri alibe zifukwa kulimbana naye muzingotaya nthawi timafuna tichenjeze inu amene munasiya kuyankha mafoni after election kukhomerera muli pa namba 1 tayesani kusintha ma foot soldier akudandaula kunjaku ndinakuwuzani kale kunena kuti ineyo olo musandilembe ntchito ndilibe nazo ntchito koma ndizibwera pano kulankhulira amalawi musayese kuti mukakhala mipando mwanumo mukhomerera anthu never we will come here and speak munda tinalima limodzi pokolola mwatenga zibwezi ndi abale anu kodi kukhala matero tikudziwa kuti ku dpp kuli anthu abwino ena ndoyipa koma anthu abwino aliko that is why ndikupezerapo mwayi ndikumathokoza nduna zingapo zimene zikukhala moyo wodzichepetsa joseph mwanamvekha roza mbilizi Alfred Gangata, Honorable Peter Mukhito, Dr. Ben Phiri, Jappie Mhango akukhala moyo odzichepetsa ndiye tikupempha kuti makosana pitirizani kudzichepetsa ambiri akangopatsidwa mpando amatumbwa kumayenda ngati moto that is nonsense ma foot soldier akulira kunjaku ndiye wina akupita kumudzi kwawo ndikukatenga chigulu ndikumaponya ku state house ku Capital Hill and everywhere. What is that? Where is foot soldier? Ineyo ndikuwuzani pano and I will continue speaking like this. Sindigonja yayi. Olo musandilembe ntchito ine sindikufunanso ntchito yayi. I don't need a job.
tamvera kaye mnyamata ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza lawo Honorable Kunkuyu ndikuthokozeni ine sindimafuna kumuyankha wa bakili tv ndikangoona kuti wina wake basi kulemba driver ndikumakatuta anthu m'muzi kwawo ndikumayika ku state house and other places in the government sector we will not allow that ndalama za boma aliyense apindule wakuchitipa wakumangochi wakukaronga wakuphalombe wakuntcheu wakudowa aliyense apindule osati banja limodzi dera limodzi kamuzi kamodzi we will never accept that
lero amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a bakili muluzi tv
lembani ntchito amalawi amalawi kumpoto chigawo cha pakati eastern region kumwera onse muwalembe ntchito osati kaboma kamodzi basi mongonyamula anthu ndikumakasiya madera madera osiyanasiyana kuti kuti kuti chani inu amanena zoona a bakili muluzi tv you cannot be collecting people from your own village ndikumakayika malo akuluakulu what is that anyway ndithokoze kwambiri nduna zingapo nduna zimene ndinazithokoza kawiri koma ndikufuna ndizithokoze katatu chifukwa ndi nduna zabwino kwabasi joseph mwanamvekha rosa mbilizi alfred gangata honorable peter mukhito dr ben phiri jappie mhango pitirizani kuzichepesa lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti bakili muluzi tv mabodza a bakili muluzi tv because a dpp onse ali m'madzi